OK daoibh agus fáilte isteach chuig an rang inniu. Tá an dá rang ag dul i mbun an ceacht céanna inniu, tá muid ag díriú isteach ar an Déardaoin. So tá an eolas ar fad anseo, Ceacht 2 agus an foirm Microsoft, Ceacht 2 agus an foirm Microsoft ag braith ar AC nó BD. Bhí fadhbanna teicneolaíochta cúpla sibhse inniu leis na foirmeacha, ná déan dearmad, muna bhfuil an foirm ag lódáil ar an gnáthleathanach is féidir libh brú ar an nasc, ansin agus tiocfaidh sé suas sa tab leis an brabhsálaí idirlíne atá in úsáid agat, so sin an cúis go bhfuil sé ansin. Ok, so tá muid ag féachaint isteach ar leathanach 161 sa sa leabhar agus tá léamhthuiscint le déanamh agus tá cúpla ceisteanna le fhreagairt againn ina dhiaidh sin. So beidh an ceacht seo anois le feiceáil ansin. nuair atáim críochnaithe ag taifeadadh é agus beidh an foirm sin ag dúnadh maidin amárach, so maidin Dé hAoine. So ciallaíonn sé go mbeidh A agus C ag leanúint ar aghaidh leis an obair do amárach agus B agus D beidh sibhse saor ón obair Gearmáinise amárach toisc nach déanann sibh Gearmáinis ar an Aoine. So sin é. Tá cóip anseo don rud, like, féach ar seo, actually, sin sampla iontach, níl an foirm ag lódáil ansin, ach is féidir liom brú ar Microsoft Forms ansin agus tiocfaidh sé suas chugam mar sin, agus actually tharla sé sin trí thimpiste ach tá sin iontach oiriúnach don fhadhb a bhí daoine ag plé liom inniu. Tá m'idirlíon mall inniu toisc go bhfuil, I'd say, an méid sin daoine

So sin an ceist. So tá sé einen Nebenjob toisc go bhfuil sé san accusative agus rinneamar an accusative. Ich habe, so tá Ich i gceannas, so cad atá agat? Post agam. Sin an cúis go bhfuil an EN ann. So beidh muid ag léamh é seo agus ag freagairt na ceisteanna. Bhuel déan seic an bhfuil mé in ann é a athlódáil nó. So anois tá sé ag lódáil. Just caithfidh tú a bheith foighneach leis agus is dóigh liom gur sin an fadhb is mó is níl just, níl muid foighneach go leor agus just ag athlódáil rudaí, muna bhfuil siad ag lódáil don chéad uair tá muid ag cailliúint an ceann leis. So, caithfidh muid féachaint cén fáth go bhfuil Leon míshásta, cad a, cé atá ag dul go Éirinn agus cathain. Faigheann Carla 10 euro airgead póca, fíor nó bréagach? Cén cineál post páirtaimsire atá ag Carla? Cathain a oibríonn Carla? Cé mhéid a tuilleann sí? Conas a chaitheann sí a cuid airgid? Cén cinneadh a dhéanann Leon ag an deireadh? So sin le déanamh ansin. Ok. So ar ais isteach linn leis an léamhthuiscint agus rachaimid tríd. So hello Leon, Sag mal, inis dom, was ist los, was hast du? So cad atá cearr? Cad atá

Ich mache Babysitting für meine Nachbarn. Deinim nó oibrím mar nó deinim cúram nó feighlí leanbh so tugaim aire do pháistí mo Nachbarn mo chomharsana, na daoine béal dorais, na comharsana.

ar son, now rinneamar an liosta seo cheana féin, ar son fón póca nua und ich gebe den Rest agus tugaim an chuid eile für Pausensnacks und Getränke aus, do snacks d'am lóin agus deochanna. So úsáideann sí an chuid atá fágtha nach sábhálann sí i gcomhair bia agus deochanna agus í ar scoil.